Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC mwana woopsa kwambiri amene amangoima pa chilungamo ndipo izi zizapitirirabe kaya wina afune asafune koma ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo kuwalankhulira amalawi ambiri amene amakhala nawo mtima ofuna kulankhula koma mwina mpata alibe komanso kuthekera alibe choncho ineyo ndinazipereka ndekha ndinazipereka ndese mopanda kunyumwisidwa mopanda kuopsezedwa chifukwa ili ndi dziko la democracy anthu ambiri akumandiyimbira mafoni kundiyamikira kunena kuti nkhani zimene mmabweresa a dc ndi nkhani zimene zikuchita affect amalawi ndipo anthu ambiri akhala akundiyimbira the past two days kundiyamikira makamaka povumbulusa mchitidwe wokuba mchitidwe wovunda umene ukuchitika ku ministry of education makamaka ku south west division kumene kuli maboma a blantyre nsanje Chikwawa, Neno komanso Mwanza ndipo kumeneku kuli mchitidwe wonunkha kwambiri umene ngakhale a Anti-Corruption Bureau anayenera kubwerako msangamsanga. Choncho ndazindikira kunena kuti Amalawi ambiri amakhala ndi zokhumba zawo, zophinja zawo zimene zikuwapweteka mumtima. kuti zilankhulidwe koma ambiri amapanga mantha. Ndikuyamikireni inu amene mwandiyimbira mafoni ndi kundiwululira zinsinsi zambiri zimene zikuchitika ku SWED. Kunena kuti kumenekonso kuli department ya supplies. Inu mmaziwa ku education amapanga nthawi zina madesiki, amapanga machokobodi. amagula mipando kumakapereka m'masukulu mosiyanasiyana akuti kumeneku ndiye kuli chinyengo choopsa chinyengo kumene ndalama zikutuluka every week ndipo anthu sakukhala mu ofesi kumatenga 90000 per day ati allowance imeneyo ya abwana ali ndi timu yawo ya anthu folo palinso wina amene amakhuzana ndi zomangamanga koma amakhala kuti ali busy kumayendesa zinthu za ku accounts kusiya ntchito yache uko ndikumayendesa za ku accounts ngati iyeyo ndi accountant simply because ali pa ubale wabwino kwambiri ndi a maninjala choncho anthu ambiri ndatulukira kunena kuti anthu ambiri m'malawi muno amafuna chilungamo amafuna zinthu ziziyenda bwino mu dziko lawo amafuna kuchita ku report corruption koma amaopa osamaopa mu ziko lanu ndikupempheni inu amene muli ma department osiyanasiyana ma ministry osiyanasiyana komanso malo ena alionse mukaona zachinyengo do not hesitate chifukwa izi tikupanga izitu sizinachitikepo mu history kunena kuti kubadwe anthu ma activist ngati mene alili a Namiwa mene alili ngati a Ntanyiwa mene alili ngati ineyo ndi ena a genuine ndikumaulula zinsinsi ndikumayika pa mbalambanda zinthu zimene zikukhuza a Malawi, zikuphinja a Malawi. Ameneyi ndi Mulungu. Choncho tikupempheni a Malawi kaya mufuna mumufikire wa Bakili Muluzi, kaya mukufuna mumfikire Ntanyiwa, mufuna mumfikire a. Namiwa, tikunenatu ma activist a genuine osakhala amene amayambisa olo mademo koma akuziwa kuti akufuna alandire ndalama ndikumatumiza azikazi awo kunja kumakaaimilira kuti ati akaone machine. We joke too much. Iyi ndi ntchito imene imafuna anthu olimba mtima amene ali ndi ziwindi amene anabadwadi ndi, ndi chilungamo kulichitira jerasi dziko lawo kuti anthu okhala mmenemo akhale ndi mtendere aziyenda pa ufulu azinjoya mu dziko lawo choncho amalawi tikupempheni osamakhala ndi mantha mukachiona china chilichonse chonyasa mukachiona china chilichonse chovunda chitani malipoti Ndithokoze mwapaderadera atsikana aja awiri aja Tamia Ja ndi Thanda Khumbanyiwa. Ngakhale kuti mukulandira ma death threats, ena akukupangirani ma plan okuti aku, ati akusoweseni, zimenezo akungofuna akuwopsyezeni. Palibe amene angakusoweseni muno m'Malawi. Atsikana oyambirira kuyima pa chilungamo, achinyamata kuyima pa chilungamo. Tamia Ja komanso Thanda Khumbanyiwa. Kumene muliko mumve kuti ine ndikumva kukoma ngatinso nzanu womenyera ma ufulu. Chifukwa izi mukuziona izi zonyasazi ndi zimene anapanga iwowo. Koma ifenso tili ndi generation yathu. Tili mu generation yathu tili ndi ana komanso ana ena akubadwa kusogoloko. amene akuyenera kuti adzapeze zabwino zimene anasiya makolo athuwo koma mukaawona atsogoleri alerowa angobwera munomo kuti adzabe. Chenjezo kwa iwe wachinyamata amene tsogolo lako silikudziwika, amene wandale lero wachita kirieti umphawi ndi cholinga kuti iweyo uzikhala wopempha, ndikufuna ndikuchenjeze iweyo kunena kuti wavutika kwa zaka 5 chaka chino ndi cha sikisi, simunamuonepo wandale akubwera ngati Chakwera ndikumazacheza nanu monga mmene amawauzira anthu kunena kunaa kuti akukacheza nawo ku town hall koma akukacheza nawo ku state house. Kodi masiku ano state house sipano yasanduka town hall? Inetu ndimadabwa kuti town hall yake ndi iti? Anali akupanga mafilimu ncholinga kuti aitane achinyamata amene a, ambiri mwa iwo ndi ana a ma cabinet ministers, ana a ma MP, ana a ma chairman, ana a anthu a mcp, ndikumakacheza nawo ku state house ndi cholinga kuti aoneke ngati a, he is so caring, aoneke ngati achinyamata ali nawo pa mtima welfare yawo. Usamale iweyo wachinyamata, uziganizire wekha kuti wavutika kwa nthawi yaitali bwanji. Kodi Chakwera wakhala nthawi yayitali bwanji osacheza ndi achinyamata? Chachitika ndi chani lero kuti Chakwera akaayitane achinyamata tsopano ataona kuti zinthu zaavuta? Kuteko imeneja ndi sign of a dying horse. Nkhuku ina iliyonse yachitopa ikadwala kwambiri olo kuicheka pakhosi imaphupha zimene akupanga chakwera zija it is a sign yonena kuti akuphupha akufuna aoneke relevant aoneke urelevansi wake kwa inuyo achinyamata komanso ziko lonse ndiye iwe wachinyamata ukuyenera usamale kwambiri uzifunse mafunso kuti kodi Nthawi yonseyi Chakwera wakhala nthawi yonseyi sanaganizirepo achinyamata olo nkhani yolembana ntchito kumene, tapitani mukaone ku Malawi Army, ana anzanu achinyamata anzanu akubwerako akulira, ena anapita ku Salima uko akhalako 2 weeks koma sanaganiziridwe akubwezedwa, amene akulembedwa ndi azibale awo a anthu amenewo a anthu andale a mcp wo, tapitani ku balaka inuyo mukamve recruitment ya anthu a army kuti inayenda bwanji ndizomvesa chisoni kwambiri kuti anthu anakhala enawo anagonera konko anakhala siku lonse pakana mazulo wa mma 6 koloko ndi pamene kumabwera ana mmabenzi ndi ndalama zawo kumapereka ena aja amene anagonera konko anayendera matransport awo ndi kusiyidwa osalembedwa ntchito Inutu ziko ili ntha nkhani ya corruption yafikapo. Corruption yafikapo ndipo iwe wachinyamata uziganizire kunena kuti kodi ineyo ineyo leroli ine nditati makolo anga onse afe enanso ambiri a inu makolo anu anafa kodi ineyo ndizakhala patipo leroli akutenga achinyamata kunamiza ziko kuti tikufuna tikacheze ndi achinyamata criteria yosankhirayo angotengana okhaokha a mkati ndikumakacheza nawo ndikukochanakochana mafunso okuti musamakafunse mafunso a negative muzikachita contribute zinthu za positive kuti zioneke ati sona sizinachitikepotu mu history ya dziko lino taonapo ma president kuchokera kamuzu bakili muluzi bingu wa mutharika mayi joyce banda Peter wa Mutharika sizinachitikepo tu kuiona sona imene a parliament sanachite adopt ndiye ikatuluke kunja izi nzoyamba pamene pamuziwiretu amalawi kunena kuti apa chiseko chapana ndiponso si chiseko koma ndi zipi yapanayi akufuna aoneke lero pamene nthawi yawathera aoneke kunena kuti ali bwino zinthu zili bwino koditu andale pakali panopa atulukatu afika saizi yokuti azikakumba nawo manda afika saizi yomakadya matemba afika saizi yokuti azidya nawo tsopano aja akumanda aja azukulu aja azidya nawo limodzi kumanda ndi cholinga kuti muwaone kuti ndi anthu abwino ayamba kumakapemphera Kaye kaye tili ndi anthu opemphera a fake ambiri, anthu opemphera amene amangofuna ndalama, anthu opemphera amene sakufuna kuwaonesa a Malawi ndondomeko kapena njira yabwino kapena kumene akupitako kuti awasogolere, amangofuna ndalama Ena ndi awa a pac. Akanakhala a pac akale, zimene zachitika ku parliament za sona zija akanakhala atalankhulapo kalekale. Koma pac ya leroyi ndi pac ya manjanjawidi. Pac ya anthu onama. Pac ya anthu amene amangofuna ndalama basi koma kuti azuzule president amulangize mene zinthu zikuyendera oyi so iwe wachinyamata ukuyenera usamalire kwambiri ndipo chakwera akanakhala kuti ndi president amene ali so caring akanayang'ana welfare ya achinyamata a m'masukulu inu zulozuloli achinyamata ku polytechnic mubas anapanga strike anayamba kuswa magalimoto nkhani yake ndi a loans board a loans board akuwanamiza achinyamata kumangowauza kuti atikupasani ndalama tikupasani ndalama bwerani muzachite bonding bwerani tikupasani ndalama nthawi ija kumangopita anyamata ambiri akulephera sukulu chikhalireni chiboma irili linakhala likupanga matama kumanena kuti a tizakulembani ntchito komanso tiza- tizaonesesa kuti achinyamata muphunzire musalephere sukulu palibe mwana amene azalephere sukulu tapitani ku MUBAS ku polytechnic mukaone mmene ana akuzunzikira tapitani ku catholic university tapitani ku mzuzu university tapitani ku zomba chancellor college mukaone mukalowe mwa Chikandamu muone tabwerani pa ujeni pa pa call log yanga muzaone mafoni amene amabwera daily kuchokera kwa achinyamata kuchokera ku holy family ku phalombe kuchokera ku Karonga achinyamata kuzunzika ndiye lero wina aje mmene chisekwe cha mpana azikanama kuti aye i've got the welfare i want to be with you i want to build your future here is a special sona special sona yakutiko special, special sona yakuti zinthu zakuvutani achimwene vomerezani koma apapa muli busy basi kumanamizana ndi ma, ma, ma, ma ministers yanu kunena kuti a zisankho zikubwerazi amalawi atikonda amalawi sanakukondeni mukunamizana nokhanokha mukuzinyenga ndi chala amalawi ndi okwiya kwambiri ndi mmene zinthu zadulira muno m'Malawi amalawi ndi anthu onyasidwa kwambiri ndi ulamuliro umene uwu ndipo ife anatilozayo sitikumuziwa koma anatilakwira kwambiri chifukwa zinthu pamene zafikapa zafikatu saizi yonena kuti kumachita regret kunena kuti ayi kuli bwinoso amene anafa ali bwino chifukwa ngati ku- u- kuli ulamuliro umene waonesa anthu mazangazime akipingo Mbonaona za Kipingo ndiye ndi ulamuliro umene uwu wa Chakwera amene anthu ake ambiri ndi okuba kuchokera kwa ma ministers angoba even olo nkhani ya ma forex ikunenedwa ija angoba komanso tili ndi ma MP ngakhale olo aku opposition amene cholinga chawo chimene analowera ku parliament samachiziwa chimene alili kumene kujako basi ni nkhani ya makobili nkhani yokuba basi iwo akalandira makobili ndi zimene amakondwera ndizomvesa chisoni kunena kuti pamene ziko la- lilili leroli ngakhale a opposition you are not united ukamamvesera mkatimo ukumva kuti a dpp akuti azayenda okha A dpp akuti sakufuna kuyenda ndi munthu. A udf akuti sakufuna kuyenda ndi chipani china. A, a, ujeni, a PP chimodzimodzi. Nawonso a utm akuti iwowo ndiye kuli anthu ophunzira kwambiri. Leroli inuyo zoona mungamanyade? Mungamanyade leroli? Malo mokuti muyang'ane mmene Amalawi akuzunzikira. Inu, kunja kunotu anthu akuzunzika koopsa. ndipo inu kunja kunoko zinthu zikukwera koopsa leroli a opposition akuno ku malawi malo mokuti mukhale united muyitanise mademo mmene ankapangira anzanu aja nthawi imene ija akufuna maudindo akuvala mamokasini akuvala zovala za kukanengo akumvesa chisoni alibe china chilichonse akuthiridwa mafuta anthu amene am- ankathandiza nthawi imene ija anatayataya leroli lero a opposition yu- mukulolera kuti amalawi azipitirizabe kuzunzika amalawitu akuzunzikatu tikachoka kumbali ya zakudyazi mupite even nkhani ya magesi mupite ku mitekete ku phalombe mupite kwa saidi mupite kwa Mpholiwa, mupite ma trading centre ngati ku Chiringa, mupite ku, ka, ku Kasungu uko, mupite ku Malaka, mukapeza kuti kumeneko a Escom akuchita force anthu kuti azipereka ndalama za ma transformer. Mupite ku Kanyenyeva, akuma akumawauza anthu kuti ah, ife kuti tizaike kunoko transformer mutipase 400,000, mutipase 600,000. Magesi tsopano afika Kuchoka paja pamene a escom aka achita provide ma services anthu afikano pogulisa ma services. Ndi dziko lomvesa chisoni kwambiri eh? Anthu akwa saidi ujeni uh, uh, transformer yawo inaphulika kale kale apereka ndalama kawiri koma sakupasidwa kumite, kumitekete chimozimozi mukapita kumata, kumatawa kwa, kwa, ma, kwawo kwa malemu uh, maikolo maikolo yekha band mupite kumenekolo mukaone misewu ndikumazifunsa kuti kodi ife tili mmalawi momuno kapena tili kuti kumenekonso anthu samaziwa kuti ndi aku malawi amaona ngati ndi aku mozambiki koma ati ndi ku malawi koma muona nthawi iyi ya zisankho pamene tikuyandikira kampeni ndatitu kukhala gule kukhala gule mukuyenera musamale kwambiri amalawi muziyang'anire muyang'ane tsogolo lanu muyang'ane tsogolo la ana anu chifukwa izizi sizoona ulamuliro waonjeza kwambiri zili ndi inu mutenge zili ndi inu musatenge koma ine ndakuwuzani bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa